ça fait ɲɛgɛnɛ ɲɛgɛnɛ jɔbana de b'a la quoi a tɛ ɲɛgɛnɛ sɔrɔ ka kɛ a taalen dɔgɔtɔrɔso la u y'a lada dɔrɔn ka fura fiti fiti fitiniw k'a la o wari taara waa bi naani ni kɔ c'est-à-dire cɛ y'i sigi ka kasi de karamɔgɔba don a dɔgɔtɔrɔkɛ nana a ɲininka ko furaw yɛrɛ ma ban fɔlɔ e bɛ kasi la a ko ne tɛ ka kasi ko n ye wari bɔ a ko n bɛ ka kasi de ko nin hɛrɛba in kun bɛ ne bolo n kun bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ fu c'est-à-dire wari tɛ minɛ na n kun bɛ nin ko ninnu bɛɛ kɛ fu ah. n'a ye n minɛ n bɛ boli ka taa n bɛ taa kɛ fu n tɛ wari minɛ ah. mais ne nana da aw ka dɔgɔtɔrɔso la ah. nin miniti hakɛnin dɔrɔn aw ye nin minɛ ne la a ko n ye miiri de n kasila eh. ale ye min kɛ fu ninnu ta ye nin miniti hakɛ ye nin waa bi naani mais ale yan'a ka se ale cɛkɔrɔbaya ma ka na ale ka denmisɛnninw na ale tun bɛ taa kɛ fu ala a t'a dɔn yɛrɛ ko nafa b'a la o de kama mɔgɔ kan ka sabali eh. bi i ka kɛnɛ eh. sini i t'i cogo dɔn eh, ala k'an kɛnɛya o de kama sedina ali ko ko mɔgɔ min ka nimaniya ka dɔgɔ i b'o dɔn wa ah. mɔgɔ min bɛ i da bi ah. ka miiri ko sini n bɛ wuli ka ko dɔ kɛ ko nimaniya t'o tigi de la ah, parce que i t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ wuli o ah. bɛɛ b'i kunfɛ de surtout an ka bi mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka saya ka teli trop ah. i ni dɔ bɛ bɔ baro la sisan sini k'a bɛ cogo di k'a fatula se foyi t'i ye ko ala ka hinɛ a la nka e b'a kɛcogo dɔn dugukolo in kan e b'a dɔn ala tɛna hinɛ a la mɔgɔ dɔ bɛna nkalon tigɛ a b'i sigi k'a lamɛn fa b'i kun kɔmi ee adama sɔnna nin ma ee c'est-à-dire fɛn min bɛ mɔgɔ ta tiɲɛ nin y'a dɔn de maakɔrɔfɔ man ɲi kira y'o de fɔ ayisatu ye kuma min na ni kadijatu terimuso dɔ nana kira fɛ yen kira n'o ye baro kɛ kira ye kadijatu mankutu k'a mankutu o muso in bɔtɔ ayisatu de y'a fɔ k'e bɛ ka nin bɛɛ fɔ muso surunin de ma wa kira y'i ɲɛ kun a ko ayisatu ye fɛn fɔ sisan ah. walahi n'a kulɛri tun ye binkɛnɛnama ye n'i y'a su diɲɛ ji la a bɛ diɲɛ ji bɛɛ kɛ binkɛnɛnama ye ko nin kuma in gɛlɛyara ala bolo nin ye kiramuso de ye e min tɛ kiramuso ye e bi ka dɔ lebu fɔ i bi ka dɔ ka koɲɛ lakale a yɛrɛ n'a y'a dɔn a tigi yɛrɛ y'a mɛn a ti diya a ye mais i bi k'a kɔrɔfɔ a tigi kɔ k'a latiɲɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma o la n'i y'o kɛ i b'i ka bato dan o yɔrɔ la n'a kɛra k'i to lansara seli de la kana seli fana seli ala jɛlen b'i kɔ bilahi ala ko jurumu dɔw bɛ yen ah. aw b'a jate k'a ka fɛgɛ hmm. ka sɔrɔ a ka girin ale ala bolo ah. maakɔrɔfɔ man ɲi ah. mais maa fila tɛ fɛrɛ hmm. n'u t'u sabanan kan maa naani tɛ fɛrɛ n'u t'u duurunan kan diɲɛ yɛrɛ tɔ de y'o ye ka taa o la jaga o ye nafolo hakɛ filanan ye nafolo hakɛ sabanan o de ye dɛsɛbaatɔ min b'aw ka dugu la faantan minnu b'aw ka dugu la yatimɛ minnu b'aw ka dugu la olu ta ye seko ye i se mana kɛ min ye k'a k'u ye min bɛ ka fofo a bobara kan ah. e se b'a ye ka namara nɛgɛso san ka d'a ma ah. ala k'o k'a ye namu a bɛ luwanze de la ah. fɛn t'a ye k'a ka fɛn sara o la ala ko i ko a d'a ma o ye nafolo hakɛ sabanan ye ni ninnu dafalen i la hali n'i bɛ se ka diɲɛ tɔ yɛrɛ jɔ sa k'a kɛ sanu ye ala ko baasi tɛ mais a tant que ninnu ma kɛ nafolo ninnu de bɛ ɲininka parce que i ye nafolo sɔrɔ cogo min ah. i bɛ ɲininka a la oh, bon maa caman ka nafolo sɔrɔ cogo man ɲi ah. bilahi i bɛ maa caman ye hɛrɛ la tan wa ninnu ka hɛrɛ ka ca dɛ ah. u y'a sɔrɔ cogo min n'a ɲɛfɔl'i ye i bɛ j'a kɔ bilahi dɔw ta bɛ baara jakumafin na k'a bila u ka bitigi kɔnɔ n karamɔgɔ jakumafin a ka nafolo ko baarala o de la dɔw ta ye k'u yɛrɛ den k'a ye bilahi dɔw b'u muso k'a ye hadamaden mako dɔrɔn de bɛ so papiye papiye
an m'a faamu
dugu mana jɛ misi bɛ taa ka bin dun na a mago tɛ papiye min na ala ko e ka hadamadenya ka d'i ye cogo min misi in ka misiya ka d'a ye ten e ka hadamadenya ka d'i ye cogo min saga in ka sagaya ka d'a ye ten karamɔgɔ ala man'i kɛ cogo min fo k'i sa se k'i bɔ ten bɛɛ dancogo ka di i ye an ye masa sanima ye mɔgɔw balo bɛ bɔ ala de yɔrɔ ah. n'i danna ala kɔ walahi i tɛna bin dun ah. wulibali de i tɛna bin dun ni e tigɛ y'i dimi ah. n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ aa i tɛ se ka balo ni i tigɛ in ma tigɛ dɛ i bɛ jɛn ko i b'a tigɛ mɛ n'a ko ko i tigɛ in man kɛnɛ fo ka pɔsɔn d'i ma k'i faga i tɛ sɔn o ma dɛ mɛ jamɛnɛ kɔnɔ olu bɛna saya ɲini ala fɛ ala ɲangata in bonyana a juguyala a y'an terefa ala an faga ten sa an ka bɔ ɲangata in kɔnɔ an bɛ ka boli o min masiba ɲɛ olu bɛna ta parce que saya tɛ yen ah. balo tɛ suma la yamutu fiha wala yahaya ah. kadi aflaha man tazaka ala ko ah. n'i donna jamɛnɛ kɔnɔ saya tɛ yen balo tɛ yen tasuma b'i golo bɛɛ bɔ i kan k'i kolo bɛɛ mugumugu i bɛ tila ka kɛ hadamaden ɲɔ na ka segin ɲangata kan n ye nin f'i ye ɛɛ mɛnɛmɛnɛ ah. o sɔninfara ɲɔgɔn hmm. ala y'o de ta ah. ko o su ji la ah. n'a ye min su ji la fo ji biwolonfila ni dɔɔni ka tila ka taa bila kulu kan a tilala ka kulu sɔgɔ ka taa jamɛnɛ kɔnɔ a ɲɔ na o min tola sanfɛ dɛ o de kɛla an ka diɲɛ in tasuma ye f'a bi mɛnɛ ni dɔ sen dala o tasuma in kan n'i y'a ye dɔnkɛ la yɛlɛ b'i fa i ko cogo di a bɛ ka kulo diɲɛ tasuma in bolo mɛ lahara ta in o ma nɔgɔ dɛ tile in ka jan na mɛ a bɛ ka min da hadamadenw kan an bɛɛ b'a kalama o la ko jamanadenw ka dereki dama n'i y'a yanga diɲɛ in kunna nimafɛn si tɛ balo ala ko aw bɛɛ bɛ sa o y'u ka dereki dama ye mɛ hadamaden yɛrɛ de ja ka gɛlɛn kojugu hadamaden ja ka gɛlɛn kuma min na ni ala ye an fa adama ni da k'a ban ala ko ni e dama ka ne bato fɔlɔ ni ni ala ye min kɛ ɲɔgɔn na a ma se ka ala bato ah. fo ala ye tɔɔrɔya dɔ da an fa adama ni kan ah. a ka sɔrɔ ka ala bato giriyala kojugu ah. o de kama mɔgɔninfin tɛ se ka ala dɔn fo i ka bagabaga fo kuma gɛlɛnw ka f'i ye an bɛɛ b'o sira in de kan ah. ansari mɔgɔw cɛsirilen don ah. ka yala dugu ni dugu jamana ni jamana pour que diinɛ in faamu ka sɔrɔ ah. hɛrɛ ka sɔrɔ a la ala mago b'a la cogo min a ka kɛ ten Wala ala ka faamu ɲuman d'an ma amin Ɔhɔn. wala yawudu ala ta'amin miskin ala ko ah wala yaudu ala ta'amin miskin ah a filanan o ti u tɛ eh, dumuni di ah eh, misikinaw ma namu min k'u la dumuni ah u t'o kɛ u yɛrɛ kɔnɔ bi fa ah u ka surafɛnɛ o tɔ bɛ to yen o bɛ kaliya ka daraka wɛrɛ tobi k'o dun mɛ misikinaw bɛ yen fɛn ti d'u ma nin ye kunnago kunnagoya don dɛ bilahi maa o maa bɛ yen k'i tɛ hinɛ i hadamaden ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ i la fo k'i sa bilahi i kɛra cogo o cogo ah. dɔɔnin bɔ ka di dɛsɛbaatɔw ma ah. dɔɔnin bɔ ka di eh, jigitanw ma ah. mɔgɔ jigitugu de ka ɲi mɛ badenya la jigitugu banna sinjiya la jigitugu banna i m'an ka du kɛ cogo ye ko cogo n'i ye sinamusow ye ɲɔgɔn na ah. i k'u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fa ah. n'i ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye sin kelen min u ah. bɛ kɛ i n'a fɔ u ka ɲɔgɔn fa ka sɔrɔ ko in ma dabɔ o kama ala ye ko in kɛ hinɛ de sinjiya ye hinɛ de sinamusoya hinɛ de don mɛ bi a kɛra juguman ye du si tɛ yen ko nin ye balima ye ko ninnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ah. fo ka taa se u ka saya ma ah. kuma dɔ la cɛkɔrɔba in kun y'o kɛ ka ɲɔgɔn minɛ mɛ cɛkɔrɔba in mana fatu y'u ka ah. ko bannen kuma dɔ la musokɔrɔba in bɛ yen u ma fara mɛ ni musokɔrɔba in sala a banna o la mɔgɔw ye ɲɔgɔn bila diɲɛ kama ka sɔrɔ fɔlɔ hmm. ni dɔgɔkɛ kun ye fɛn kɛ min ma bɛn kɔrɔkɛ kun b'a wele ah. k'a dasi ɲɛnama eh. ka tila k'a bila ka taa nka bi ah. hali den n'i y'i tigɛ laja ka dɔɔni ah. a bɛ boli ka taa faw fɛ yen o ye diɲɛ de ye ni lɛgise ka ko cayala n'a taara sigi gɛrɛn na ba don ta an ka an ka lɛgise ka ko cayala bi dɛ eh, u b'o de fɔ jɛnɛba den eh. mɔgɔ bɛ nin ɲɛ wa ah. olu ka tile n'an ka tile tɛ kelen ye eh. cɛ n'an yɛrɛ m'an yɛrɛ ta a man ɲi n'an ka den mana taa diɲɛ yala ah. a bɛ segin ka na ah. a tɛ na ni fɛn ye eh. k'a to yen fɛn tɛ bila ka taa n'a nana eh. lɛgise ye min ɲini ka bila a tila ka n'i kɔnɔ fɔ o la k'a ka ɲɛgɛn faga d'a ma bidenw bɛ ta de u tɛ sɛnɛ ɲɛ ah. u tɛ poro ɲɛ ah. u tɛ poropa poro ɲɛ oh. min mana poro ka d'u ma o bɛ tila u la bilahi mɔgɔ dɔw nana damada la ah. u faw y'u wele ka dɛsɛ u ye telefɔni yɛrɛ faga u dɔnna ni pisi min ye u y'o bɔ yen ka pisi wɛrɛ don ɲɛda masikelen sunguruba mun bɛ yan a bɛ ka d'olu bɛɛ de ma ah. walayi dɔ tun bɛ yan nɔ ah. u ka fɛn tɔgɔ bɔra ko furukuru ka furukuru ah. o bɛ jɔn da la o de tun bɛ cɛ bolo yan bilahi an bɛɛ tun y'a jate k'a muso de don ja furukuru don bilahi waati caman ko ee tɔnɔ feere tun tɛ tɔnɔ yan ah ah danga danga mana k'e kɔ togo togo danga tɛ kameleni kɔ koyi allah akbar ah ayiwa denni nana cɛ fɛ yen ah don o don cɛnin mago bɛ dilan denni na ah mɛ fɛn tɛ ka di denni ma damada goyalen don oh, dankɔrɔ ah denni ko o tɛ ɲɛ dɛ ah allah baabu la tɔnɔ kabako de fɔtɔ fili ye kuwa ah sɛ de k'i ban ah. furu ma ah. k'i ban ah. i faw ta ma eh. k'i ban i baw ta ma ka na don damada la kiminikɔrɔw fɛ dugu kɔnɔ dali la sunɔgɔ la k'e ka wari sɔrɔ ten o bɛ ɲɛ muso yɛrɛ ye wari ɲini n'a ye wa mɛ diɲɛ kɔnɔ seliladenw bɛ bɔ ka taa dugubaw kɔnɔ foyi t'u bolo jimereminɛninw kɔ ani feerefɛnminɛw sadi ke cɛw yɔrɔw la cɛw bɛ kɛ yɔrɔ min u tɛ taa foyi la i b'a dɔw ye ci foyi t'u la u bɛ tile kelen kɛ gɛrɛnda kelen na baroba fu dama dɔrɔn u ni cɛw mana kuma daminɛ a banna pewu o y'a mago bɛɛ salen tacɲɛ ni halaki de don ka sɔrɔ kira ma jɛn n'a ye hali i denmuso kelen sadi i muso su fɛ a ka bɔ ko n bɛ taa tasuma cɛ nin yɔrɔ la sariya ma jɛn n'a ye a kelen ka taa ko taa bilasira nka i bɛ taa baarayɔrɔ la i muso bɛ tila dumuni tobi la dɔrɔn a b'a terimuso fɛ yen fo diɲɛ da ne e nana kɔ a tɛ yen nɔ n'i ye mɔgɔ bila kɔ a yɔrɔ min f'i ye a tɛ yen fɛnɛ diɲɛ diya ni jamana diya bi kow bɛ ten dɔrɔn de bɔn n'o o kuma de fɔra karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu muso b'o sira kan olu denmuso b'o sira kan ah. diyagoya olu k'i kɛlɛ olu ka kɛlɛ bɛɛ kun ye nin de ah. olu ka taasiyɛ bɛɛ yɔrɔ de ye nin ah. o la ala ko k'i ka dɔɔni di eh, yatimɛw ma ani misikinɛw fa wayilu limusalina ala ko wayilu ɲangata ah. ko o bɛ selilaw ye ah, ah, dankɔrɔba kabako ye nin yɔrɔ de ye kuwa karamɔgɔkɛ hmm. seli tɛ silamɛya ye wa a tɛ kɛ silamɛya ye a ma deli ka k'a ye yɛrɛ mɛ ala m'a fɔ sa k'u bɛ don jahanama na wa mun na ala ko ten kuma tɔ bɛ ɲɛfɛ o mɛ karamɔgɔ nɔɔrɔ de t'u la o de kama o tɛ se ka tiɲɛ fɔ seli yɛrɛ wajibiya sariti ah. f'i ka kɛ silamɛ ye n'i ma kɛ silamɛ ye i tɛ se ka seli silamɛ de bɛ seli ah. a wajibiya sariti y'o de ye bɔn n'e ko seli ye silamɛya ye ah. ala de ko ko kɛ waati ni kɛ kuma bɛ seli la ni selifana sera de bɛ seli o ayiwa ko jugu mɛ ni selifana ma se dun ee o selili o ye nafila ye han han ni fitiri sera de bɛ seli ko jugu mɛ ni fitiri ma se dun aa kuma bɛ yen de bɔn fɛn min ye waati la ko ye Ya ye. silamɛya dun ye kuma bɛɛ ye ubiyɛn e bɛ seli e bɛ e b'i si bɛɛ ban seli la un han dɔw wɛrɛ bɛna dumuni d'i ma wa ubiyɛn i b'a suɲɛ de ah, k'o bɛ dɛ n'i ye tile fila kɛ ah. i bɛ seli la kɔngɔ b'i si kɛnɛ de kari kɔnɔ seli ye waati ko ni kuma ko de ah. o la seli waati i bɛ seli o waati de la mɛ n'o o waati tɛmɛna ala k'o ta i ye silamɛ de mɛ sɔgɔmada fɛ i bɛ kɛ silamɛ tile fɛ i ti kɛ silamɛ

e ɲinɛna i ka seli kɔ ala ko seli nana ka jɔw de jogo ye i jogo man ɲi seli waati bɛ tɛmɛ fɛnɛ k'i to i ka diɲɛdenya la feere bɛ yen o tɛ se ka bila seli waati ye n'i don ze o tɛ se ka bila seli waati ye i b'i ka baro jalan na diɲɛ ko baro seli ɛri selen a tɛ bila ninnu de ɲinɛn'u ka seli bɔn n'i ye seli yɛrɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ kabakoba de bɛ seli kɔnɔ ah. o de kama mɔgɔ dɔw bɛ san bi naani kɛ ah. seli la eh. u ka arakan kelen ma minɛ arakan fila tɛ dɛ eh. arakan kelen ma minɛ n'i ka seli kɛla ah. i tɛ bɔ yen fiyewu ala de b'a yir'i la k'i ka seli minɛna ala de b'a yir'i la k'i ka seli minɛna selikɛla ka dugawu tɛ bin mɛ n'i ka dugawu binna seli ma minɛ seli minɛni sarati sarati dɔw de b'a la o belebele ye jumɛn ye fo selikɛla kɔnɔbara ka sanuya ŋaniya ani kɔnɔbara ani i ka donfini fo o fɛnɛ ka sanuya nka misiri yɛrɛ kɔnɔ misiri yɛrɛ ma sanuya fɔlɔ kuma tɛ misiri kɔnɔ mɔɔw ma kɛlɛ kɛla misiri kɛsu wariw nɔfɛ misiriw kɔnɔ o ma dogo koyi bilayi k'u da jɔ mikoro la alimami don wa alimami falaki don wa neni kan bilahi ala ka misiri kɔnɔ ka neni kɛ ala ka misiri kɔnɔ misiri wari misɛnninw nɔfɛ ko a siɲɛ fila in ye misiri wari bɛ sonyɛ ala ka so kɔnɔ sonyɛli e su ala ka so aa u bɔra o la mɛnna u bɔra o la e bɛ taa sonyɛli kɛ ala ka so kɔnɔ o ma ɲɛfɔ ɲɛna o o ma ɲɛfɔ ɲɛna
o de kama fɛn caman bɛ fɔ farida fɛn dɔw fana ye farida olu tɛ fɔ dɛ kira ka misiri ma datugu ka si nka an ka bi misiriw a bɛɛ de bɛ datugu ka si ko paseke ko zon b'a su ko jugu zon tɛ dɔwɛrɛ ye nk'aw denw de don seliladenw de b'a su n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ denw t'a su waati dɔ kun kɛlen a pɔrɔti kun tɛ misiriw da la yɛrɛ fɛn foyi tɛ su mɛ misiri de masirila a masirila dɛ. e bɛ taa i si denkɛ ka fɛn mun ɲini u bɛɛ talen don k'u bila misiri kɔnɔ ah. n'i donna misiri dɔw kɔnɔ juma ni fɛn fɛn cɛ i bɛ sunɔgɔ de ah. parce que hɛrɛ bɛ yen kuwa ah. funteni bɛ ɲini k'e faga i ka so kɔnɔ f'i ka fifalan ta k'i kɔrɔkɔrɔkɔrɔ mɛ misiri kɔnɔ fangolo fura dumanw bɛ yen o de y'a ɲinɛ kɔfɛ daba yɛlɛlen don a bɛ na vuvuvu jagoya tɛ i ka sunɔgɔ ko jugu kɛ o la ni dama dama de bɛ yen fo kow ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo de la f'i ka d'a la karamɔgɔ caman bɛ kuranɛ kalan t'a dɔn ko jugu kɛ wa f'i ka kuranɛ minɛ kuranɛ dɔnbaaw yɔrɔ kuranɛ dɔnbaaw ye serifuw de kira somɔgɔw olu n'u ta bɛ wolo de mɔgɔ t'olu kalan muhamɛdu madani ah. ale ye waajuru daminɛ k'a si to san tan ni kelen i b'o karamɔgɔ den ɲini de dɛ i t'a y'i ɲɛ na mɔgɔ min bɛ waajuru daminɛ i san tan ni wɔɔrɔ ee san tan ni kelen o de tun ye muhamadu madani ye a sara ka taa lahara a b'i tigɛ kɔrɔta de kabi n wolola nin ma kɛ belebele ala ka dayɔrɔ suma nka mɔgɔ joli b'i bolo kɔrɔta o ka dɔgɔ e ni an fɛn fɛn filɛ nin ye n'an bolo kɔrɔta dɔ b'a jigin kojugu kɛ a tɛ kɔnɔ yɛrɛ mais ah. serifuw b'u bolo kɔrɔta o du kɔnɔ ka tila k'u bolo kɔrɔta yɔrɔ wɛrɛ ko nin de don wa tiɲɛ de don a tɛ jigin o de kama seyidina ali y'o fɔ a ko ah. kira bɔla salayɛlɛ la ni dɔnni dɔw ye a y'a kɛnɛmanaw fɔ a ko a sokɔnɔna a ye ne wele k'a di ne ma dɔnni bonda ba kelen don a ko o ba kelen o kelen n yɛrɛ fana bɛ ba kelen dɔw la a ko kira m'o fɔ a ko n yɛrɛ y'o recharger k'o sɔrɔ a kɔnɔ wa o dɔnni in bɛ seydina ali n'a ka du de la o de kama hayidara ye karamɔgɔw wele k'ale ye fɛn fɛn fɔ a ti sɔsɔ n'ale ye silamɛya bango bila yɔrɔ min ko lahara b'a sɔrɔ yen a bamanan de basi t'a den n'a hakili la a denkɛ bɔla anw fɛ yan kojugu an bɛ tijani hayidara hayidara da ala a ko diinɛ ye olu ka sokɔnɔ fɛn kojugu kɛ wulibali don dɛ diinɛ in b'olu de ka so kɔnɔ

ko an bɛɛ de ye kira den ye e o ye ɲɛngoya ye ko umati ko ala ko ten ko maa si ma bon ni maa si ye ko fo min siranna ala ɲɛ ee umati o ni den ye kelen umati ye manden ye
namu sare kuma ninnu u pɛrɛte pɛrɛtelen don quoi ayiwa ça fait e hakilitigi min b'a lamɛn e bɛ se ka wajilikɛla dɔn ten yaya kojugu parce que wajulukɛla in a yɛrɛ den a ka d'a ye ka tɛmɛ den tɔw kan ee o ka d'a ye kojugu parce que ni nasɔngɔ ma bɔ a b'o bonya yira n na dɛ ɔhɔ ni nasɔngɔ ma bɔ namu o kuma ka ca ale de ka du kɔnɔ kojugu kɛ n'a den min sara o dusukasi b'a yɛrɛ de ka du kɔnɔ Allahu Akbar. n'a muso min fatula Namu. o dusukasi b'a yɛrɛ de ka du Ah. kɔnɔ mais ah. komi kira ka du bonya mana fɔ o b'ale ka bonya tunu donc ale o ta dabila ah. k'a to a yɛrɛ ta ma sa ayiwa kumaw bɛ fɔ a b'o fɔ réseaux sociaux ni fɛnw kan ah. mais dɔnni yɛrɛ jɔyɔrɔ la karamɔgɔ min bɛ sɔrɔ a man ca dɛ

peut-être hali kumusu tuma ah. dɔ la i bɛ se ka sɔsɔli k'o la mais baya ah. sɔsɔ yɔrɔ t'a la eh, o man di o ye dɛ parce que a bɛɛ sigilen don jogo de kan ah. silamɛya la a fɔra k'an kana gɛrɛ jɛnɛya la ko kana jɛnɛya kɛ tɛ dɛ ala ko wala takrabu zina ko an kana surunya a la fiyewu mais a bɛ baya de la ko kana a kɛ mɛ kana suruya la ani kana kɛ jumɛn de ka gɛlɛn ala y'a gɛlɛya a ma ko an kana suruya la o de ka gɛlɛn mɛ ah. kana jɛnɛya eh, suyɛni kɛ ah. o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ k'an kana ɲɔgɔn ka wari dun manamana ko la ah. sɛbɛnna ko tɛ fɛn minnu ka ɲɔgɔn ka wari dun bɛɛ k'a latiɲɛ ala ko an kana sɔn o ma o bɛɛ ye ala kumatɔ de ye jɔnw ye mɛ komi sira in bilala sira in bilala depi yɔrɔ jan ne de fɔ ye n ko sahaba dɔw ta la silamɛ dɔw kɛlɛ silamɛw yɛrɛ dama ka taa ɲɔgɔn kɛlɛ o kɛlɛ in na u ye silamɛ ɲɛmaa dɔ faga yɔrɔ ni muso cɛ sala a kan ka filiya de siri o filiya siri ma bɔ o su kelen bɛɛ walahi u silamɛ cɛ in donna n'a muso ye o su kelen bɛɛ i ko cogo di ala ko kama karamɔgɔ karamɔgɔw kɛlen don ka sahabaw bonya ah. a b'olu tɔgɔw to yen ah. o su kelen bɛɛ a donna ni muso ye yɔrɔ o ye kabako de kojugu
o de kama karamɔgɔ ah. karamɔgɔw de ja ka gɛlɛn ala la ka tɛmɛ kunfinw yɛrɛ kan dɔw tɛmɛna silamɛya ɲɛmaaya la c'est-à-dire u faw sela jɔnmuso min ma ah. u yɛrɛ tilela k'o furu ka se o ma eh, ko silamɛ ɲɛmɔgɔw tɛmɛna kabako de don o de kama ni karamɔgɔw kumana i t'i da don da la yɛrɛ parce que tiɲɛni kɛla olu kɔfɛ yan'olu ka se ah. wa olu ɲɛ na u b'a dɔn fɛnɛ ko tiɲɛni kɛla ah. tiɲɛni an bɛɛ bɛ ko in na ko in ɲɛ jugu de ye ko jugu kɛ tuma dɔ la n'u ye dɔ ta ɛ nin ye jakumaniw fa ye dɛ nin ye jakumaniw fa ye abu hurairata ɔ
misiw fa o ma fɔ minɛnw fa o ma fɔ ko jakumaniw fa ayiwa mɛ yanni i k'i pan ko jakumaniw fa serifuw bɛ yen aliyu kumana jakumaniw fa fa ɲɛ o kira salen de abu hurairata ye hadisa hadisaw hadisaw tata la n'o tɛ kira balolen ɲɛ na mɔgɔ foyi tun t'abu hurairata ka hadisa la serifuw ka hadisa de tun bɛ yen o o abu hurairata kelen ye ka seydina ali ni muawiyata to ɲɔgɔn na abu hurairata tun bɛ taa seli aliyu kɔfɛ mɛ ni dumunikɛ waati sera a bɛ taa muawiyata fɛ yen a bɛ t'i kɔnɔ fa yen u y'a ɲininka o kun na Ah. a ko ko ee ko ni ala kɔni don ala bi seydina ali kɔni fɛ yen Ah. mais ni dumuni duman don lahi mina se a a ni bolo ye ko bɛ muawiya ta ko Ah. bɛ muawiya ta fɛ yen Ah. ko mais Ah. ee, a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ee, ala kɔni bɛ seydina ali fɛ yen. ah ne kabako de ye ko ninnu kɔnɔ mais ni i y'a ye Ah. abu hurerata min kumana seydina ali kan ko ala bɛ seydina ali ka so ah. mais karamɔgɔ min bɛ nin fɔ ko abu hurerata ko ta o karamɔgɔ ma dɔgɔ ah, parce que ɲɛnawoloma de bɛ diinɛ na a kɛra ah. yuguyugu de ye e bɛ dɔ woloma k'o fɔ k'o de ka ɲi mais ɲuman ɲuman dɔ bɛ sira la a t'o fɔ fiyewu a b'o to yen t'a tɔ fɔ an ka ka ɲi.
الذين هم yurauna ani mɔgɔ min b'u yɛrɛ bonya ah. u tɛ taa misiri la fiyewu fo bɛɛ ka bɔ a kalama u tɛ taa ah. ala ko baara fan si kɛ fo bɛɛ ka bɔ a kalama ah. ne taara ka t'u sɔrɔ seli la tant que a ma fatiya ninnu hayaw gologoso k'o ɲɛ ka i tenw biri k'o ɲɛ mais ni e tɛ a t'a kɛ n'a tilala seli la f'a ka kɔlɔsi baaraba dɔ ta ka wurudi jamanjanba den dɔ kɛ fɔlɔ o la e k'a lajɛ ka ɲɛ ko aa nin cɛ in fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la n cɛsirilen don koyi n'a y'e ye dɔrɔn a b'i yɛrɛ kɛ maaba ye ala ko sira kan mais a kelen ni ala kelen a mako foyi t'a la bilahi mɔgɔ dɔ bɛ yen pour que e k'a fɔ dɔrɔn ko ala maa don a bɛ to ka koba dɔ kɛ ou a bɛ n'i sigi kumaba fɔ la mais ala yɛrɛ b'a dɔn a kelen ni ala kelen a t'a kɛ a bɛ fɔ o de ma minnu b'u yɛrɛ yira k'u yɛrɛ yira ala ko de la e la quoi c'est à dire ala yɛrɛ tɛ quoi e la ni e tɛ yen dɔrɔn a t'i kɛ tɔ kelen fɔ